Dia daoibh arís Donncha anseo agus inniu táimid chun Cití Cailleach a léamh. Féach! Leabhar deas fúithi siúd. Réidh anois? Ar aghaidh linn! Tar liom! Cití Cailleach le Korky Paul agus Valerie Thomas. Liam Mac Cóil a rinne an leagan Gaeilge, An Gúm a d'fhoilsigh. Bhí cónaí ar Chití Cailleach i dteach dubh i lár na coille. Bhí an teach dubh ar an taobh amuigh agus bhí sé dubh ar an taobh istigh. Bhí na cairpéid dubh. Bhí na cathaoireacha dubh. Dath dubh a bhí ar na leaba agus dubh a bhí na bráillíní agus na blaincéid. Bhí an folcadán féin dubh. Ó, teach an-dorcha a bhí ann, eh? Is sa teach dubh seo a chónaigh Cití in éineacht le Smúróg, a cat. Cat dubh ab ea Smúróg, b'in a tharraing an trioblóid. Ó, nach é atá dubh, le súile deasa glasa. Tá Cití ag breathnú ansin agus í lánsásta léi féin, nach bhfuil? Agus na rudaí go léir atá aici ina teach agus ar na seilfeanna. Nuair a shuíodh Smúróg ar chathaoir agus a shúile ar oscailt, bhíodh Cití in ann é a fheiceáil. Bhuel, bhíodh sí in ann a shúile a fheiceáil ar aon chuma. Ach nuair a dhúnadh Smúróg a shúile, sin, nuair a thiteadh a chodladh air, ní fhéadfadh Cití é a fheiceáil ar chor ar bith. Mar sin shuíodh sí air. Ó, b'in pianmhar! Nuair a shuíodh Smúróg ar an gcairpéad agus a shúile ar oscailt, bhíodh Cití in ann é a fheiceáil. Bhuel, bhíodh sí in ann a shúile a fheiceáil ar aon chuma. Ach nuair a dhúnadh Smúróg a shúile, sin nuair a thiteadh a chodladh air, ní fhéadfadh Cití é a fheiceáil ar chor ar bith. Mar sin, thiteadh sí thairis. Ouch! Lá amháin, tar éis di drochleagan a fháil, féach, Smúróg thuas ansin a bum bum bum Thit sí an bealach go léir síos an staighre Níl sí breathnú ró shásta in aon chor, an bhfuil? Shocraigh Cití go gcaithfeadh sí rud éigin a dhéanamh. Thóg sí a slat draíochta, chroith uair amháin í agus dúirt Toperna! Taperna! Tornapa Trom! Ní cat dubh a bhí i Smúróg a thuilleadh, glas a bhí sé. Hm. Ar aon le na súile. Anois, nuair a théadh Smúróg a chodladh ar chathaoir, bhíodh Cití in ann é a fheiceáil. Anois, nuair a théadh sé a chodladh ar an urlár, bhíodh Cití in ann é a fheiceáil. Agus d'fheicfeadh sí é nuair a théadh sé a chodladh ar an leaba, ach ní raibh aon chead ag Smúróg codladh ar an leaba. Mar sin chuir Cití amach é, amach ar an bhféar. Shuíodh Smúróg amuigh ar an bhféar agus ní bheadh Cití in ann é a fheiceáil, fiú agus a shúile ar oscailt aige. Tá sé an-dheacair é a fheiceáil ansin, nach bhfuil? Ach uair amháin tháinig Cití amach de sciúird, leag Smúróg í, caitheadh in airde san aer í agus chuaigh sí tóin thar ceann isteach i sceach rós, féach, ag eitilt tríd an aer agus ó, bhí sé sin pianmhar! Bhí Cití ar bhuile ceart an uair seo.

eireaball bándearg, féasóg ghorm agus cheithre chos chorcra, ach bhí a shúile fós glas. Anois, nuair a shuíodh Smúróg ar chathaoir, nuair a luíodh sé ar an urlár, nuair a shiúladh sé ar an bhféar, bhíodh Cití in ann é a fheiceáil. Bhí sé de nós ag Smúróg dreapadh go barr an chrainn ab airde nuair a theastódh uaidh dul i bhfolach. Ó, féach é go hard sa spéir ansin, d'fhéadfá a rá. Ach nuair a dhreap sé go barr an chrainn an babhta seo bhí na héin go léir ag gáire faoi. Bhí cuma áiféiseach air agus bhí a fhios aige. Féach na héiníní agus iad ag eitilt mórthimpeall air. agus iad ag gáire faoi Smúróg bocht thuas ansin. Ach cé go raibh Smúróg in ísle brí, d'fhan sé an lá ar fad i mbarr an chrainn, agus an oíche ar fad freisin. An lá dár gcionn, bhí Smúróg fós sa chrann. Bhí Cití an-bhuartha. Bhí grá aici do Smúróg agus b'fhuath léi é a bheith trína chéile. Rith smaoineamh le Kitty ansin. Chroith sí a slat draíochta agus tornapa tornapa tornapa trom! Cat dubh ab ea Smúróg arís. Tháinig sé anuas den chrann agus é ag crónán, féach air ag teacht anuas, agus Kitty ag feitheamh air. Chroith Cití a slat draíochta arís agus arís agus arís eile. Láithreach bonn ní dubh a bhí an teach a thuilleadh ach buí, agus bhí díon dearg air agus doras dearg. Bhí dath bán ar na cathaoireacha. agus bhí cúisíní bána agus dearga orthu. Bhí dath glas ar an gcairpéad agus bhí rósanna bándearga air. Gorm a bhí an leaba agus bándearg a bhí na blaincéid. Gealbhán a bhí an folcadán. Anois tá Cití in ann Smúróg a fheiceáil is cuma cén áit a suíonn sé.